Mongatu lero pa 1 December 2025 ndi tsiku limene kunali mwambo wokumbukira matenda a HIV and AIDS, paja mwambo umenewu chaka china chilichonse umachitika pa tsiku limeneli la 1 December. Ndenotu mwambo umenewu unachitikira mu mzinda wa Blantyre nde potengera kuti mzinda wa Blantyre uli ndi mfumu yake kapena kuti a Mayor a mzinda umenewu nde paja padakali panopa a Mayor ndekuti ndi a Jomo Osman, Ndenotu anaitanidwa kupezeka pa mwambo umenewo. Ndeno iwo anayankhulapo uthenga, uthenga umene kuti unali wolangiza, kulangizatu anthu amene ali m'mabanja komanso anthu osiyanasiyana. Anapereka ndithu uphungu wawo. Ndiye potengera ndi uphungu umene anapereka, makatu kwa amene ali pa banja, ngati njira imodzi yofuna kupewa matenda amenewa, anafotokoza kunena kuti zifukwa zimene zimapangisa kuti azibambo ena azituluka mnyumba kumapita kumapanga zibwezi kunja kapena kukayenda ndi azimayi ena kunja zimakhala zonena kuti azibambo nyumbamo amakanizidwa ndekuti ndi azimayi kumbali ya kuchipinda kumeneko ndekuti akazi amapeza zoti akuwapanga ignore kapena osawapasa nthawi yokwanira bwino bwino azibambo. Ndiye zifukwa za zimenezo n'zimene zimapeza zoti azibambo akutuluka m'nyumba kupita kumakazungulira kunja ndi cholinga chokafuna mpumulo kumeneko. Ndiye anapitiriza kulangiza azimayiwo kuti azikhala bwino ndi azimuna awo, azikhala ndi nthawi yokwanira kucheza nawo bwinobwino abambo akafika, kaya ngati anali pakhomo ndiye kuti azikhala ndi nthawi yokwanira bwinobwino kucheza nawo ndi cholinga choti azibambowo asamakhale ndi chilakolako chomafunanso kukakhala ndi akazi ena. kunja. Nde kumbali ya anthu ena anawalimbikisa kuti ngati zinthu zafika pothina kwambiri nde kuti azitha kugwiritsa ntchito makondomu. Zolinga zake ndizofuna kupewa matenda amenewa a HIV and AIDS komanso matenda osiyanasiyana amene amabwera posatira chifukwa cha mchitidwe ogonana. Uthengatu wabwino kwambiri, malangizo ofunikira kwambiri kuchoka kwa a Mayor a Jomo Osman. Komanso mongoonjezera chabe, Kumbali ya anthu amene ali pa banja, zimangofunikira kuti m'mabanjamo nde kuti uzikhala, pazikhala ubale wabwino pakati pa a bambo komanso amayi kaya nde kuti ma partners pazikhala ubale wabwino chifukwa anthu ngati sakugwirizana ngati m'nyumba kaya nde kuti ma partners palibe ubale wabwino zimene zimapangisa zoti wina atuluke azikapanga zina kunja chifukwa ndizovuta kwambiri kuti anthu osemphana kuti akathe kukhala limodzi ma chances amakhala ochepa kwambiri ndekuti kumbali ya bambo kayaso ndikuti amayi zimapeza zoti munthu wayamba kuganiza za wina kusiya ndekuti partner wake zosatira zake ndizimene zimabweresa chimpwirikiti pakhomo. Komanso mongokumbutsana kupangira kuti ena mwina sitimatsata bwinobwino kuti data ya anthu kapena chiwerengero cha anthu amene Ali ndi matenda a hiv and AIDS pa dziko lonse lapansi ndekuti ndichokwana 40.8 million pamene chiwerengero cha anthu oti ndi achikulire oti Ali ndi matenda amenewa ndekuti ndichokwana 39.4 million pomwe ana ochepera zaka 15 amene ali ndi matenda a hiv and AIDS ndekuti alipo 1.4 miliyoni, pamene chiwerengero cha anthu amene ali pa ART, amene amalandira mankhwala otalikisa moyo, ndekuti chilipo 31.6 miliyoni pa dziko lonse lapansi. Pamene tikabwera ku Malawi, chiwerengero cha anthu amene ali ndi matenda a hiv and AIDS ndekuti mulingo wake ukuchoka pa. 990,000 kumakafika ku 991,000 amenewatu ndi anthu amene ali ndi matenda a hiv and AIDS pamene anthu amene ali pa treatment ya ART kapena kuti amene amalandira mankhwala otalikisa moyo ku dziko la Malawi mulingo wa kuchuluka kwa anthu ake ndekuti uli pa 896,035 kukafikira pa 945,000. Chiwerengero chimenechi ndiye kuti ndichoyamba chaka cha 2024 kuzafika mu chaka cha 2025. Data imene anapanga capture ku Malawi ndiye kuti ndi imeneyo. Pamene anthu omwalira chifukwa cha matenda amenewa a HIV ndiye kuti chiwerengero cha anthu amenewa mu chaka cha 2024 ndiye kuti kuyamba January kukathera mu December, anali 13,694. Mmenemu ndi mmene zikukhalira kumbali ya anthu amene ali ndi matenda amenewa ku dziko la Malawi. Ayi ndithu mmenemu ndi mmene zinalili ku Blantyre uthenga ochoka kwa a meya a Jomo Osman komano mankhwala akulu ndekuti ndi amene afotokoza kuti kumagwiritsa ntchito makondomu ngati takanika kupewa Komano kuposaposa ndiye kuti kupewa ndi kumene kumafunikira kwambiri. Sitikudziwa kuti inu maganizo anu ndi otani kapena malangizo anu ndi otani. Ndi uthenga wanji umene mungapereke, uphungu wanji umene mungapereke pa tsiku limeneli limene anthu amakumbukira matenda a HIV and AIDS? Tiuzenitu uthenga umenewo ku comment section koma molemekezanso. maganizo a anzathu. Osaiwala kupanga like video imeneyi komanso kupanga subscribe channel chimenechi cha Fox Malawi News 18 ndi cholinga choti nkhani zambiri zikamachitika ndiye kuti zitha kupezani mosavuta.